ee Lovet Chima abalị ọma nwanne m udo dịrị gị ọ bụrụ na ị nọ n'ikuku ugbu a mee ka ndị ọzọ mara na na anyị na anyị nọ n'ikuku n'ụlọ ọrụ ekwedasi ike ee abalị ọma nwaanyị ọma chukwu gọziere m gị chukwu gọzie gị chukwu gọzie gị

Mm, azụ anụ ụka azụ anụ ụka nwaanyị ọma abalị ọma o kedu ka ị mere na birikwe o azụ anụ kpakam ịda anụ kpakam ee ee ka ị na-ege ka ị na-ege onu m ugbu a mekwe ka ndị ọzọ mara na na anyị bụ anyị anyị abanyego n'ikuku ugbu a ọ bụ eziokwu na anyị abataghị ọsịsọ otu ọbụna o sina dị ee ana m ekene onye na onye ọbụla ma onye ukwu ma onye nta ma nwoke ma nwaanyị ma okenye ma agadi chukwu gọzie onye na onye ọbụla mmadụ ji egbe gbagbu ibe ya n'elu ụwa maka ihi ego kedu ife a? onye nụrụ kaara nwanne ya Mm, ego bụ nke ọrụ azụ anụ kpakam ngwa gbasa dị gbasa ozi ahụ mee ka ndị ọzọ mara ehe mee ka ndị ọzọ mara Ugochukwu Joseph Amaechi ee nwaanyị nwoke odogwu odogwu ogbu- odogwu ndị nnọkọ asụsụ Igbo ji eme ọnụ ha na-edi saba ezi oyi m ee birikwe oo. ee nwoke nwoke nwoke nọ mgbago ebe eni ị na-eriri ego oyi gị echefuna ụmụnne gị ee m na-egbughị oge unu ana m ekene onye na onye ọbụla abalị ọma nụ mgbede ọma nụ ụtụtụ ọma nụ ebe onye ebe ọbụla onye onye nọ na-ege onu m ugbu a ee afa m bụ maazị obike obike Anaedo onye unu ọkwa onye unu ji ọnụ unu wee baa m ọnwa mana ọ bụrụ na unu ọ- nke nke bụ eziokwu bụ na ọnwa unu na-akpọ m ee ọ na-anyịkwanụ m arụ nke bụ eziokwu oke afa na-egbu nwa nkịta ọ na-anyị m mbem na ọ na-anyị m arụ nke dị egwu ee ọ bụrụ na unu ga-akpọnwu m biko na ezi afa ka ego ọ ga-akakwanụ m mma unu buru ọnwa binye m ee amaka ọjọ na asọ ọkụ agụrụ nwata na aka dere ya asị m ka chineke mee ka m bụrụ n'ọnwa e, na-eti na-eti eziokwu na abụghị um, ụmụ oto oto afa na-anyịgbu e, na-anyịgbu onye nwe ya e, chukwu goziere m unu ebe onye ebe na ọbụla onye anọ na mee ka ndị ọzọ mara na anyị nọ n'ikuku ugbu a ha nwaanyị ọma atụọla adịdị nwaanyị ọma stainless steel stainless steel odozi akụ henry ọha nwaanyị ọma birikwe onye nhazi pụrụ iche ka ị bụ onye na-amaghị gị ewu tata na sọsọgoro ihe ị na-agba n'ihi sọsọgoro ihe ị na-agba n'egwu a na-akọ ya akọ m asị m chukwu gozie gị ehe nwaanyị ọma onye nhazi pụrụ iche m ị na-eletakwa m odogwu anyị anya ee ana m ekele onye na onye ọbụla nwaanyị ọma onye nọ ebe ọbụla onye nọ ya mee ka ndị ọzọ mara ehe na anyị nọ n'ikuku ugbu a o nwe ihe ọzọ anyị pasịtara na-abụghị anyị ga na-ewetara unu ihe dịka o si wee dị anyị ga na-ewetara unu ya n'uju dịka m na-agwa unu na ọ bụ nkwa na-ekwesi unu ike azụbike azụbike zubi king nwa nwoke ọma turu ugo turu ugo aka m nọ n'elu ee ana m ekene onye na onye ọbụla ebe onye na-anọ na-enene ana m asị kaba ahụ gwa ndị ọzọ na anyị nọ n'ikuku ugbu a ee n'ụlọ ọrụ ekwedazike ka a si ewetara unu ee emume nke tata nke isiokwu ya bụ ịfụnanya ee tupu m aga n'ihu ana m agwakwa onye na onye ọbụla nke ebe ọbụla ị nọ n'ikuku nọrọ ebe ahụ na-agbasa ozi ọma anyị nọ n'ikuku ugbu a ọ bụ eziokwu na anyị ebidoghị ọsịsọ mana kọra na kọra na anaghị eweta onwe ya ana m ekele onye ọbụla ha odogwu m onye isi onye ọkpọ ụgbọ anyị onye akpọ ụgbọ anyị mgbe ọbụla iji mfu ele gị otu amụ aza m eziokwu ka m na-agwa gị hmm, odogwu ana m ekene gị odogwu odogwu ifeanyị madueke henry ifeanyị madueke ọ ya wụ onye isi ụgbọ anyị ọ na-anya ọ ma anya ụgbọ ọfụma ana m asị chukwu goziere m gị odogwu mekwe ka ndị ọzọ mara na anyị nọ n'ikuku ugbu a na-egbughị oge unu ana m afụkwa elu m elu m onye ukwu onye nhazi pụrụ iche ee odogwu a mụrụ na mma ana m ekene gị daalụkwa daalụ nnọọ nnọọ rinne asa m asa m nwanyị ọma nwaanyị si otolo wee pụta ụwa uju pokasi na ụbọchị a na nakwa maka ịchakarị otu a gị na mama weta eme competition amaghị m ya ịwụdachi nnọọ nwaanyị ọma chiemerie ema chukwu gọziere m gị nwaanyị ọma na-aganụ n'iru na-agbasa na ozi ọma na anyị nọkwa n'ikuku hmm? dịka n'egbughị oge unu na anyị enweghị ọtụtụ oge ana m asị chukwu gọziere m onye na onye ọbụla nọ nnọọnụ ebe ọbụla ị nọ ụtụtụ ọma ụtụtụ ehihie ọma abalị ọma ama m obodo ị nọ na ya ebe ọbụla ị nọ nke ọbụla ị nọ kwe m ekene m anọ m n'abalị ee ọ bụrụ na ị mụ anya dịka m si ada ekwube hmm, kwuoro m na amụ m ọ kwara maka mụnwa amụ m ị mụrụ anya i kwuo na ị mụ anya mụnwa nwa obika amụ m ndị na-ama m unu ga-ama m n'ụbọchị nke taa nwaanyị ji bọọlụ m nyere m bọọlụ ọma ụbọchị a ọtụgodo a ee nwaanyị ọma Ogechukwu ee chukwu gozie gị kee maka ụmụaka ama m na ahụ dị ha ọfụma ee ọkachasị bọọlụ m ndị nke ọ niile akago aka ndị nke niile na-agbazi ọsọ agazi enyezi nsogbu ee nke ọ- nke ọhụrụ ka m na-ekwu okwu ya daalụ nwaanyị ọla daalụ daalụ Amy nwaanyị ọma afụrụ m gị Amarachi Phoebe Belọnwụ chukwu gozie gị afụrụ m gị m afụrụ m gị nwaanyị ọma nnọọ nnọọ nwaanyị si Ihembọsị a mụrụ na mma nọkwa n'ahịa a uche uche ọfọma uche ọfọma ana m ekene onye na onye ọbụla n'egbughị oge unu isiokwu anyị n'ụbọchị nke tata bụ ịhụnanya anyị nwekwaranụ ọtụtụ ịhụnanya ma nke ndị mmadụ na-asị eh, I love you n'olu ndị iti I love you, I love you. Ọ na-aga na-adị n'elu na-ada n'ala. Ehe elu m ama m na ị mụ amụ gị ebe niile ahụrụ m gị. Mhm, Ọ bụrụ na ị pụta ebe a na-ege ihe anyị na-ekwu em, m ka bụkwa maazị Obika Obika Anaedo nwoke a mụrụ na mma onye si Orumba South Local Government Area eh, Imo eh, Abia st- em, Anambra steeti were bịa ha ọ kwa esejuo m igbo afọ Anambra steeti were bịa nwa nwoke si Nsogwu Ụmụnze unu ma na anyị anaghị akụja akụja ma ọ bụrụ na ị maghị anyị mara anyị ọfụma na afa m ka bụkwa otu ahụ unu si nye m ya ka ọ ka dị dịka m gwara unu na anyị nọkwa na testing testing microphone ya ka anyị ka eh, na-anwale ka anyị ga-esi wee ma wee tinye ụgbọ ka ọ were na-aga n'isiokwu anyị n'ụbọchị nke tata bụ ịhụnanya aka m sikwa n'ụlọ ọrụ Ekwedasike were na-ewetara unu n'ụlọ ọrụ Ekwedasike were na-ewetara unu ozi a n'ụbọchị nke taa gịnị bụ ịhụnanya ma ọ bụrụ na ị mụ anya gịnị bụ ịhụnanya ana m ekene onye ọbụla ndị ka na-abịa abịa ndị ka ga-abịa abịa ndị abịabeghị abịa ndị ka na-ehi ụra ị pụta ebe ọ bụrụ na ị mụ anya gwa m na ị mụ anya ọ bụrụ maka m amụ m amụ m anya amụ m ha lọlọ vivian na nwaanyị ọma lọlọ vivi vivi vivi ọma nwaanyị nnọọ nnọọ rinne ma ọrụ ndị ni mhm. na-egbughị oge unu ịhụnanya ka eji wee bịa gịnị bụ ịhụnanya ọ bụghị ịhụnanya dị ụzọ na ụzọ ọka nkụ ọka nkụ mana ịhụnanya nke m na-agwa unu n'ụbọchị nke tata ana m agwa unu ịhụnanya nke bụ nke ezigbo ya hmm? ee awụ nwoke m a mụrụ na ụmụnze na anụma anyị anaghị anụ kpaka m na awụ nwa nze ọ bụrụ na ị maghị ya mara ya taa awụ nwa nze mụ na onwe m hmm, nze sikwe na ba m nna m ehe ya mere m ji agwa unu na ịhụnanya anyị nwere ama m na ị mụ ị mụ anya ịmụ amụ gị ịmụ ee ịhụnanya nke anyị na-ekwu okwu ya n'ụbọchị nke tata bụ nke ndị ndị ee ndị iti na-akpọ agape love ee agape love ka anyị na-ekwu okwu ya ọ bụghị ịhụnanya nke nwoke na nwaanyị maybe um, um, nkeji ise ọ ga-eji wee hazie ụmụ ihe n'elu akwa ee ọ sị gị na ya um, e, amụrụ m ahụrụ gị n'anya ahụrụ gị n'ahịa mgbe ọ bụla isi ji jụọ ya o rituo n'elu nwaanyị o wee jụọ gị gịnị ka a kwudiri mgbe ahụ anaghị ekwu okwu ụdị ya ha ngala kwesịrị ọnụ ụgba nwaanyị na-enye sọnsọ nsogbu ee nne joan ọ kwa gị joan ga-eme gị mpụ ọ kwa gị ee ọ bụrụ na ị pụta ebe a mụrụ anya gwa m na ị mụ anya ọ wụrụ maka m amụ m ada akọ ya akọ ada akọsi ya ike mụnwa amụ m ee em dịka ndị ka na-abịa abịa ndị na-anọnyere anyị n'oge awa a, aha m ka bụ maazị obika n'ụlọ ọrụ ekwedasị ike ka anyị si ewetara unu eh, emume nke taata nke isiokwu ya bụ ịhụnanya ịhụnanya nke ezigbo ya bụkwaghị nke nke a na-akọgheri akọgheri onye gafete nwoke gbado nwaanyị ọ fụ ọ sị gị na i love you pass my mother mhm ihe niile a n'ọnụ maọbụ nwaanyị afụ nwoke o lee akpa ya anya akpa ya zagote ọ sị gị nwanne na ya lọvụrụ gị karịa onwe ya a na-akọ ya ụra na-akọgheri ọ bụ nke a ka m na-agwa gị ana m agwa gị ịhụnanya nke si n'elu wee bịa nke chukwu okike abịama hụrụ anyị nke eji anyị rahụ ụra rahụ ụra dinara ka ozu anyị etete nke a bụ ịhụnanya n'agbanyeghị njọ anyị niile ọ na-agbaghara anyị anyị pụọ ihe niile ana-aga anyị pụọ chineke ana-emere anyị ihe n'ụzọ ya na-ekpuchikwa anyị ndị nwụkwara anwụkwara abụghị n'ihi na ịhụnanya o nwere ebe anyị nọ o nwekwe ndị ka dị ndụ n'ụbọchị ụdị ịhụnanya ka m na-agwa ịhụnanya nke chukwu okike abịama ji wee zite ofu ofu nwa ya naanị ofu nwa o nwere wee sị ka ya were chụọrọ anyị àjà ka anyị wee dị ndụ ee nke a bụ ịhụnanya nke izizi ọ bụrụ na ị gaa n'akwụkwọ nsọ iwu iri dịka esi wee dee ya mgbe onye isi mgbe onye onye na-eso ụzọ jizọs nwanna anyị ya wụrụ nna anyị ukwu jụrụ ya bụ pita jụrụ ya sị ya kedu iwu kachacha iwu na iwu iri ahụ ọ sị gị na ọ sọsọ ịhụnanya ịhụnanya enweghị atụ ha amị nwa nwaanyị Ụmụchu ụtọ m amị nwa amị nwaanyị ọma ahụrụ m gị Eh, chiemerie ma ndewo nwaanyị ọma mm, na-aganụ n'iru na-aganụ n'iru na-agbasanụ ozi maka na anyị nọ n'ikuku ugbu a na-agwanụ ndị ọzọ onye ọ nọpụta isiokwu anyị n'ụbọchị nke taata bụ ịhụnanya ọ bụrụ dịka ị ka na-abịa abịa gwa ndị ọzọ na anyị nọ n'ikuku ịhụnanya ka anyị ji wee pụta n'ụlọ ọrụ ekwedasị ike ka anyị si na-ewepụtara unu ihe ndị a niile ee anyị ada eme nkụja ana m agwa unu ya agbata mụọ egwu anyị anyị amụgharịa anyị anaghị aga ebe emeziri emezi anyị nwa na-emepụta emepụta wee gwunye na ya anyị abanyego n'ikuku ana m agwa unu unu aṅụna ngwọ na nkwụ na-abịa mgbe jizọs gara Galili nkwụ gwụ wee mere ha nke kachasị nke nke ahụ ka anyị na-eme ugbu a anyị na-akwadosi nke ahụ nke dying minute na ewepụtazie na nnukwu mmọnwụ kwa ha anyị bụ ụmụnna ọka asụsụ igbo nwanne anyị bụ ofu ọ bụrụ na ị mụ anya gwa m na ị mụ anya ọ bụrụ na ị mụha anya nyere m efe mana ị mụrụ anya ị gwa m na ị mụ anya mana mụọkwa ma m onwe m bụ nwa Obika amụ m otu a ka ọ dị ee dịka m na-ekwu na-ekwu na-ekwu were na-agakwa n'ihu ana m agwa unu sị unu ah Nọnso Promise nwoke ọma nnọọ afụrụ m gị nnọọ rinne nnọọ rinne ee nnọọ rinne dịka i si abịa chukwu goziere m gị ịhụnanya ka anyị na-ekwu okwu ya kedu ịhụnanya ọzọ kachakwa ịhụnanya ịhụnanya nke nne nke nne nke nne hụrụ nwa ya o nweghị ịhụnanya kacha nke a maka nwa ajọna ọ sọgodi ya nwee ofu aka ọ sọgodi ya pịa anya nne ga na-eme nwa ya nne ga-ahụ nwa ya n'anya ọ sọgodo gị buru Bugatti ka onye wee bute ebe a hmm? ọ sọgodo gị buru Bugatti wee bute ebe a ee nne ga-eburiri nwa ya nne ga-esekpụrụ nwa ya sị na onye nke a ka ọ fụrụ n'anya ihe ọ sọkwara ya mee a na-akọkwa na ụdị akụkọ akọ ee ọ ụdị ịhụnanya ka anyị na-ekwu okwu ya anyị adịghị ekwu okwu ịhụnanya nke nke nwoke na nwaanyị bido ịta afụfụ mgbe ọ tagide ha tagide afụ tagide afụ nke nwaanyị lee anya na ụzọ adịghị ọ fụ onye nị bu eh, venza ọ nara ha Ben Johnson jee eh, okwu agwụ hmm? ama ama m na ị mụ ị mụ amụ gị afụrụ m ya hmm, ọ jee ha jebanye venza ụdị ịhụnanya ka anyị na-ekwu okwu ya ah, Uchechukwu ana m anụ ịmụkwa ama m na ịmụrụ ị na-amụ na amụ gị mgbe niile nọ na ahụrụ m gị ee ụdị ịhụnanya a ka anyị na-ekwu okwu ya abụghọ ịhụnanya nke nke nwoke nwaanyị tagidere nwoke afụfụ mgbe nsogbu dị nwaanyị tagide afụfụ tagide afụfụ tagidere nwoke afụfụ tagidere nwoke afụfụ o ruzie mgbe nwoke bụ mmadụ mgbe ihe batara n'akpa ya ehe o wee fụzie na nwaanyị adịghọzi mma ọ bụghị ịhụnanya nke a ka anyị na-ekwu a sọsọ nwaanyị ọma nwaanyị ọma oyoyo m kedu ka ị mere ana m afụ gị nnọọ ị sị ka ị bịa tata ee sofia okeke gị ka nna gị ị sị ka ị bịa taa nnọọ nwaanyị ọma nnọọ ya chukwu goziere m gị ha nkechi ike nwaanyị apụ kedu maka ọga gị ọga gị kpọrọ m ya biko kpọrọ m ya biko hmm? ee ana m asị gị biko kaba ahụ kpọrọ m ya eh, nwoke prince na-egbughị oge unu ndị ka na-abịa ọfụrụ ịhụnanya ka anyị ji wee kwụrụ n'ụbọchị nke taa n'ụlọ ọrụ ekwedasị ike onye nụrụ kaara nwanne ya na anyị ka nọ n'ikuku afa m ka bụkwa maazị obika obika a na-edo anya ada na ife nwoke si n'ụmụnze wee pụta ụwa nwanze dịka anyị na-aga n'ihu wee na-agwa unu ihe bụ ịhụnanya otu ọbụla o si wee dị otu ọbụla o si wee dị gịnị bụ ịhụnanya ahụ ịhụnanya bụ mgbe ị na-eri wee hụ nwanne gị ebe ọ naghị eri ị chọtụrụ ya ihe isi ike juru ebe niile mana ihe eji ama onye bụ onye onye hụrụ mmadụ n'anya bụ mgbe mgbe ị fụrụ na nwanne gị na-ada ada i nyere ya aka ọ bụghị inye aka wee dotuo ya mhm. ọ bụ ụdị a ka anyị na-ekwu ọ bụghị mmadụ ịnọgide jere jere jere gafete ọ sị gị na love you ọ na-ada ebe niile eh, eh, eh, love kill you there ma ọ wụrụ ndị ha love gbuo onye ahụ ebe ahụ ana m ekwu okwu love original love nke ọma love nke nne fụrụ nwa ya ihe ọ sọkwara ya mee ah! nwaanyị ya ọka tụọ na n'ogbe nwaanyị ya ọka afụrụ m gị onye ike na-eti ụdachi onye nke anyị ee lekwe gị lekwe gị ana m afụ gị mhm. ya ka m ji agwa gị gị bụ onye na-ege m ntị ebe na ebe onye ọrụ na-agwanụ ha a sị gị agbata agbata mụọ egwu anyị anyị amụ anyị akụgharịa ọzọ o juru eju ebe a ihe a ka na-eme ka nkụ na-agbasa n'ozi ee so ya ka m na-agwa unu na ịhụnanya nke anyị na-ekwu okwu ya abụghọ nke nke peremese nke a na-akọ eri akọ eri ịhụnanya nke nke nke ịfụ ebe nwanne gị ebe ọ na-ada ịgwa ya ịfụ ebe nwanne gị na-eme ihe ọjọọ iwere obi aṅụrị iwere ịhụnanya wee kpokedebe ya nso sị ya nwaanyị ọma maọbụ nwoke ọma ihe ị na-eme adịghọ mma o wegodo iwe ee ọ ịhụnanya nke a ka anyị na-ekwu okwu anyị anaghị ekwu okwu ịhụnanya nke elu bed mba elu akwa m mm, anyị esoghị na ya ee ya ka m ji agwa unu ịhụnanya ka anyị ji bịa nke ụbọchị taa ị hụrụ nwanne gị n'anya ị hụrụ onye agbata obi gị n'anya ị hụrụ ndị ikwu na ibe gị n'anya ee gị nwaanyị alụbatara n'ezinụlọ kedu ka ịhụnanya si aga maka na ọ bụ ebe udo na-adị ọ sọsọ ịhụnanya na-eweta udo o nweghị ihe ọ sọkwara unu mee n'udo ngwa lee n'obodo anyị bụ naijiria nke mụ na gị nọ n'ime ya

ee gwa ndị ọzọ gbuo opi ike gwa ndị ọzọ ee ọ bụrụ gịnwa onye na-ege anyị ntị n'ụbọchị nke taa anyị gwara m unu na anyị anyị juru eju bara abara anyị ada anụ ụwa anyị ada anụ kpakam ị chọrọ ya ma ị chọghị ya anyị nọ n'ogbe ee a gbata mụọ egwu anyị anyị akụgharịa egwu ọzọ egwu ka nkụ ee ihe ọ sọkwara gị mee ị kụọ nke anyị kụrụ anyị akụọ ọzọ kụkwasị ọzọ n'elu ọzọ tupu ị na-akụ ise nke anyị kụrụ anyị akụgoro iri na iri mhm, ma ọ bụrụ na e nwere iri na iri n'ihe m na-ekwu eri ee gị bụ onye ọma na-ege m ntị anyị ka nọkwa n'ụlọ ọrụ ekwedasị ike Ogechukwu Vivian nwaada Ogechukwu Vivian ọ nọkwa m n'akụkụ wee na-akpagasị m aka ebe dị ukwuu ka m wee na-aja m ike sị m na m kwuru na-aga na udo dị ee ee anyị ka nọkwa n'ụlọ ọrụ ekwedasị ike ahụ dịka m si agwa unu ya gịnị ka anyị na-ekwu ọ kwa na ịhụnanya ị hụrụ nwanne gị n'anya ị hụrụ onye agbata obi gị n'anya dịka m na-ekwubu na mbụ onye agbata obi ị na-ewuru anya ụfụ gịnị kedu ihe mere i ji aga ụka gịnị kedu isiokwu ụka gị na-aga ị na-asị o mere nke o mere nke a ị nụ ihe na-egbu ya ị nụ ebe ndị mmadụ na-akajọ ya i nye aka wee gbutọpụ ya gịnị mere ị gaghị eji ịhụnanya were jekwuru ya n'obi umeala were gwa ya okwu ọ kwa na akwụkwọ nsọ ka mụ na gị fụrụ ebe ebe mmadụ dara n'ala kedu biko ndị ndị na-agụ akwụkwọ nsọ ọfụma gwanụ m ebe mmadụ dara n'ala onye nke a gafeta ọ gara nke jizọs ji wee menụ ihe ịrịba ama wee wee maa atụ onye nke a gafeta ọ gafere ka a ghara ịsị na ọ ya gburu onye nke ọzọ agafeta ọ gafere onye okoko na-anwedị ihe ọma ha chere na o nwe ihe ọma wee wee kwụsị ịnyịnya ya wee mezie ya rituo n'elu ịnyịnya wee kuru ya ọ ihe a ka a na-akpọ ịhụnanya ọ bụghị ịhụnanya nke nke nke premese ọ bụghị ịhụnanya na ị bụ onye ojii na mụnwa bụ onye ọcha ma ọ bụ ị bụ onye ọcha ma ọ bụ na i ji ego na-eji mba ego ngwa ka anyị gbabodo gị ukwu n'elu ọya ji naijiria egbu n'ụbọchị nke taa anyị anaghị ekwu okwu dị ịhụnanya ahụ nke nke ire ihe anyị na-ekwu okwu ịhụnanya nke kachasị mkpa ee nke ịhụnanya nke ebelebe na-egbu ebe ọ nọ nke ndị iti na-akpọ agape love love ịhụnanya na-akụghị mmiri ọ ya ka anyị na-ekwu okwu ya kedu ebe i bi kedu ihe kedu ihe dị iche ebe ahụ ịhụnanya ọ nọ n'etiti ebe ahụ ị nọ hmm, ị bụ onye eji ama atụ ịhụnanya ọ ya ka m na-ajụ gị n'oge awa ị bụ onye eji ama atụ ịhụnanya gwakele m ezinụlọ alụbatara gị gị bụ nwaanyị agada gbachiri ụzọ na ọ bịara kara e, ezinụlọ arụbatara gị udo dị ebe ahụ udo dị ya ọ ya ka m na-ajụ gị ọ bụrụ na udo adịghị ya o nwere mkpụrụ chineke nyere ụmụ nwaanyị ha ji ejikwata onye na onye ọbụla Nkiruka Okwuchukwu e, nwaanyị ọma nnọọ afụrụ m gị o tegokwa m fụdebere nna gị kwuo gwara m ya na anya emegbuo m ee nwaanyị ọma chukwu goziere m gị chukwu goziere m gị mhm. dịka anyị na-ekwu na mbụ ana m agwa gị sị gị na gị nwaanyị alụbatara n'ezinụlọ gịnị na-eme eh? gịnị na gịnị gịnị bụ isiokwu gịnị mere ude ji nọrọ n'ezinụlọ gị isi na onye nke a mere gị isi na onye nke a mere gị isi na onye nke a mere gị e ngwa tinye ke n'udo ka anyị fụ gị nwewu nwoke ị na-ege ntị asịrị ụmụ nwaanyị n'ezinụlọ gịnị mere iji bụrụ nwoke nwoke bụ isi udo ma ọ bụrụ na ịhụ nwoke ịhụ ezinụlọ gị n'anya kedu ka ọ ga-esi aga n'ihu ee eh, mgbe ọbụla i kwuru ngwa lee ya nụ mgbe mgbe mgbe mgbe ịhụnanya adịghị n'etiti obodo obodo ahụ enweghị ike ịga n'ihu dịka naijiria hmm, azụ anụ kpakam azụ anụ kpakam ana m afụ gị ana m afụ gị hmm, jisi ike nwaanyị ọma ana m afụ gị sọsọ nwaanyị ọma nọrọ ọfụma ya ka m ji agwa gị n'oge awa gị bụ nwoke gị bụ nwaanyị nke na-ege okwu m anyị si n'ụlọ ọrụ ekweresi ike na-ewetara gị ihe niile n'uju ya anyị ka nọkwa ihe ndị IT na-akpọ testing testing microphone anyị ka eme ya n'ọtụtụ oge ka anyị were mara ka anyị ga-esi aga were na-arụkwa ọrụ okpuru were na-ahazi onwe anyị anyị anaghị aga n'ikuku kwụọ ụgwọ anyị ewe ụgwọ a na-akwụ anyị akwụ ọ bụrụ na ị maghị ya mara ya hmm, onye ọbụla nwere onye isi onye isi a na-akpọ ifeanyị henry ifeanyị Mmadueke i nwee ya dịka onye isi ngwa nwanne m nwebe aṅụrị na i so na i so odogwu n'azụ i so odogwu n'azụ ọ kpaa nkata nkata ahụ ada-esi mmiri kpakam nkata enweghị ike isi mmiri ya ka m ji agwa gị ebe ọbụla ị nọ mee ka ụwa niile mara na ịhụnanya na-achị na ndụ gị gosi ha ọ bụrụ na na ị gaa n'ụka asapere gị akwụkwọ nsọ nke ebe a egori agori agori agụtuo egori agori agori agori egutuo ngwa gịnị gịnị ka Pita mere mgbe mgbe mgbe ọ gara n'ụlọ nzukọ ị ma ihe gbasara akwụkwọ nsọ ahụ ana m amakwana m ya mana amachanụ m e, ebe amaokwu na amaokwu na amaokwu ndị nke ọzọ pụtara ee gịnị ka Pita mere hmm? Pita sị ihe onye ihe ọbụla onye were onye nwere ya ree weta unu mana nke Ananias rerenụ ha akpachie ego ọnwụ ji wee gbuo ha eh, gịnị ka a mere ebe ahụ ọ sị nke ọbụla onye nwere ya weta ka anyị rie ka e were agụụ ji onye na onye ọbụla nke ọbụla irere weta n'ụlọ nzukọ mana mmadụ mmadụ kedu ndị bụ ndị isi ụka ga-eme nke ugbu a ngwa gwanụ m na gwanụ m nụ ha ada dị ọra mma onye nkụzi na-apịa mbem ee nwaanyị ọma nnọọ ugochukwu nwafọ chukwu goziere m gị agịna ee, agịna uchenna ee nwaanyị ọma ana m afụ unu nnọọ nụ ndị eko ana m afụ unu ada dị ọra mma nwaanyị enugwu turu ugo na-enwe aṅụrị ana m afụ gị Mhm. dịka m na-ekwu before n'isi- unu nwa ndị ka na-abịa abịa isiokwu anyị n'ụbọchị nke taata bụ ịhụnanya ebe ị na-arụ ọrụ gị ka m na-ajụ gị bụ okeke gị bụ okafọ gị bụ nwaanyị gị bụ nwoke kedu ihe dị iche ebe ị na-arụ kedu ịhụnanya ị na-egosi ụmụ akwụkwọ gị kedu ịhụnanya ị na-egosi ndị ụlọ ọrụ gị kedu ịhụnanya ị na-egosi ezinụlọ ị nọ n'ime ya ọ ya ka m na-ajụ gị ebe ị na-azụ ahịa kedu ịhụnanya dị ebe ahụ ọ bụghị ịnọ here sụọrọ anyị niile roboroborobo rọbarabarabarabarabara otu awụ n'ezi mana imechicha ihe a ma ịhụnanya anọghị ya nsogbu dị ee chioma angelika ana m afụ gị aa nwa oyiri chioma angelika ịwụdachi nnọọ nwaanyị ọma nwaanyị ọma nnọọ ee obika obika na-ekene gị anyị adịghị abụọ ofu onye ahụ na nnọkọ nke ahụ ị ma gịnịkwanụ ka anyị pastara ihe anyị pastara wee ga na-agbasara unu ozi ọma n'agbanyeghị nke a ka m ka m ree m obere ahịa m ka m ree m obere ahịa gịnị bụ ahịa ahụ m na-ere achọrọ m ime ka unu mara na ụbọchị mkpụrụ ụbọchị anọ na jenụwarị 2020 na ọ ga-akpọtụ na nke Jukwese na Owerri ọ bụrụ na ị maghị ya mara ya iwe were unu na-eji m ihe ihe na akwụkwọ anyị ọ ga-akpọtụ akpọtụ ụbọchị ahụ mpịtị ga-ekwe ọ bụrụ na ị maghị ya mara ya na anyị nwa bụ ndị nnọkọ asụsụ Igbo na-eme ofu afọ anyị erubeghị ofu afọ mana anyị ga-eme ihe ofu afọ nke a gosiri na anyị na-agba anyị wụ ọkaibe hmm, anyị bụ ọkaibe ee ka anyị bụ ọkaibe gere m ntị gesie ike anyị bụ ọkaibe anyị na-eme ihe ncheta afọ nke nke nke ndị iti kpọrọ na-asụ Igbo World Congress World Congress a na-eme ife a hmm, nwanne ịbịa nso ya mpịtị ga-ekwe bịa eriri bịa ṅụọ bịa bịa fụrụ omenala n'uju ya bịa bịa fụrụ ihe niile ebe ọ na-akpọtụ ndị nze na ọzọ ga-anọkwa ya ya bụrụ na ị maghị eze niile ma eze ndị eze na Owerri eze ndị eze n'Imo steeti ha nọcha ya chimchim Mm, agwago m Ifeanyị Ụba ọ gwara m na ọ ga-abịa mana amabeghị m ma ọ ga-abịa ihe m na-agwa gị ihe a bụ nke obere ya ee ya ka m na-agwa gị gị bụ nwaanyị gị bụ nwoke kpọrọ ma enyi gị ndị ọyị gị ikwu gị ibe gị ụmụ akwụkwọ gị bịawa na Owerri na nke Jukwuese ọ bụrụ na emechichaa ya anyị ga-abịa na nke Jukwuese mana anyị na Jukwuese ga-ajụkwa ese anyị wee kọwara ndị ga-ajụkwa ese ka anyị si wee jụọ ese wee bịakwa wee pụta n'ahịa ịjụ ese hmm? ee nwanne m nwaanyị nwanne m nwoke aka m na-ekene onye na onye ọbụla ndị nke nọ n'ikuku na-ekene m na-enene m ugbu a aka m bụkwa maazị obika obika na-ede n'ụlọ ọrụ ekwedasị ike ka anyị si na-ewetara unu ihe niile ee owere 2020 ga-akpọtụ akpọtụ hmm, ịhụnanya ka m ji wee bịa n'ụbọchị nke taata ana m akọrọ unu maka ịhụnanya ọ bụrụ na anyị ejikọtaha onwe anyị ọnụ ihe a sokwa na ihe na-egbu igbo ngwa leenụ n'anya nụ ife onye nke ọ sị gị na onye a bụ onye anambra ife onye nke enyi ọ sị gị na onye nke a bụ onye imo ife onye nke enyi ọ sị gị na onye ndị ebonyi o nwe ihe eji ha eme onye asị gị ndị ndị ndị enugwu ndị mgbu onye asị gị ndị abịa ndị abịa na akụlaba ndị azụ nwanne ọ bụ otu a ka anyị si ebini ngwa gwazie m ka a ga-esi ọ bụrụ na anyị ejikọtaha aka ịmakwa na ọ ịhụnanya na ka esi wee jikọta aka mere ndị mmadụ ji wee kwado Ojukwu e wee nụ agha Biafra ka anyị wee nwere onwe anyị mana ọ wụ na emeghị ya otu a ee eh, ịmakwa na anyị ka-adị ihe gba lịkalịka ụwa akaha ịmanụ na o nwere ihe dị anyị n'ime hmm? ya mere m ji ayọ nwoke nwaanyị ebe ọ na ebe ị nọ na adị m ekwu gị asị m gị gawa agha mana ihe m ji ama ya atụ a sị gị ebe na ebe ị nọ gosi gosi ihe a na-akpọ ịhụnanya hmm. onye nwe anyị gwara anyị n'akwụkwọ nsọ mgbe a jụrụ ya gịnị kachicha na e, e, e, iwu iri e nyere kedu nke kachicha ibe ya o wee sị gị na ọ ịhụnanya ịhụnanya jikọtara ihe niile ịhụnanya jikọtachara ihe niile ọ bụrụ na ịhụghị m n'anya nwanne ihe na-eme ihe mụ na gị na-eme enweghị isi ọ ya ji naijiria naijiria ahụghị igbo n'anya enweghị ịhụnanya adịghị igbo igbo igbo na na yoruba anaghị agakọ ịhụnanya adịghị ha na awụsa adịghị agakọ ịhụnanya adịghị awụsa sị na ndị igbo wụ mee anyị sị na ndị ngwa gwale m ka obodo a ga-esi gaa n'ihu ebe na ibe iri na ana m ayọ onye ma onye ukwu ma onye nta hmm? kaba ahụ kaba ahụ ee eh? kaba ahụ hụ nwanne gị n'anya dịka i si hụ onwe gị gị bụ onye nọ na nnọkọ nnọkọ asụsụ Igbo ana m ayọkwa gị ị hụkwa onye nọ n'ọgbakọ ọzọ hụkwa ya n'anya nwanne o nwedị hmm? ofu Alhaji ka anyị na-achịrị ehi ịfụ ihe ọma ha mere sikwa ha ha jisi ike ofu Alhaji ka anyị na-achịrị ehi onwe dị lekwe Jessy Jessica ya o e, ịma agwara m unu na awụ m solomon ma ọ bụrụ na unu ama mara ya ana m alụ nwaanyị ebe niile ehe nwunye ọfụrụ m kịta kwa Jessica awụrụ na ama Jessy Jessica na abuja mụ na ya anyị akpachago ka m ma esi wee bịa abuja na ekeresimesi a ee eh, Jessy Jessica ama m na uche ọ bụrụ na ị mụ anya gwa m na ị mụ anya ọ bụrụ maka m amụ m eh, nwaanyị ọma nnọọ nnọọ rinne o nnọọ ị bịara ị bịatụrụ n'obere oge nke taa maka na ị na-adị abịawa na mgbe mgbe ọsọ ji agba biko kpọọrọ m amụ amụ nwanne anyị nwoke bụ Armstrong gwa ya na anyị nọ n'ikuku na ihe niile na-eme n'ebe a eh? Eh, aka m bụkwa nwanne unu nwanne unu nwoke Obika Obika Anaedo were na-agwa unu si unu nke onye ọbụla na-eme dị mma ya jisie ya ike unu echefukwana na Owerri 2020 ka na-agakwa n'ihu ee eh, ọ ga mpịtị ga-ekwe ụbọchị ahụ mpịtị ga-ekwe ana m agwa unu ya na-agwasị unu ya ike udo dị ihe akwenyere ihe a ga-eri eri ihe a ga-aṅụ aṅụ nwanne ọ gbara kasa anyị zuru ka eme n'ihi eh, mgbe m gwara gị na anyị bụ ofu unu chere na anyị na-egwu egwuregwu hmm. ọ bụrụ na anyị afụhọ onwe anyị n'anya unu chere na nnọkọ ga-abụ ofu anyị ga-abụ ofu ọ ya mere iji wee hụ jikọta ka ihe niile si aga m wee na-arịọ unu ma nwoke ma nwaanyị nke ọ bụla i ji hụ nwanne gị ebe ọ na-ada ada nyere ya aka ị hụ nwanne gị ebe ama m na ị mụ anya Jessy Jessica amụ gị afụrụ m gị nnọọ nwaanyị ọma hmm, m wee na-asị nke ọ bụla i ji ọ bụ ego ekwentị ka ọ ra na Obi Igwe sị ka ọ ra na nwantị udo dị nwantị nwere ike ịzọ mmadụ ndụ ma ọ bụrụ na ị maghọ ị fụ ebe nwanne gị na-anwụ ọ bụ eziokwu na na naijiria ị fụ ebe nwanne gị na-anwụ gaga tinye aka nsogbu mana gbalịkalịka ee eh, o nwere ụbọchị m na-ekiri na ihe nkiri na YouTube wee na-afụ ebe ọkụ na-agba ọkụ na-agba n'akụkụ ihe a bụ iwe ewena unu ụka ọbụla ị na-aga mana nke nke a m ga-ekwu ya gbowam aga m ekwu ya gbowam maka na iwe na-ewe m maka ihe ahụ gịnị gịnị bụ ihe a ọkụ na-agba n'ụlọ otu a nke a bụ mountain of fire mi- em- miracle ministry ka ọ bụ miracle mountain fire fire mountain of fire hmm. ọkụ na-agba kama ha ga-apụta bịa nye aka ka were ga gbanyụ ọkụ mụ na unu ma na obodo naijiria enweghị eh, ndị na-agbanyụ ọkụ fire service ọ kọrọ akọ ụfọdụ ndị ọzọ ma ndị agboro na-eti mkpu na-ebute ndị bụ ba ị ma ihe ndị fire mountain na mountain of fire ministry nọ n'akụkụ ọkụ anọhọ na nke ha bụ eziokwu ha pụta ihe ebido ekpere parapara Jesus fire Jesus quench the fire ihe a wụ iberibe nke abụghị ịhụnanya ịhụnanya ahụ ihe na-aga a na-akpọ ya demonstration love moves by action ada anaghị ede ekwugheri ede ekwugheri ekwugheri n'ọnụ love bụ ihe na-aga na akparamagwa ị na-afụ ya n'anya ị fụ onye fụrụ gị n'anya ọ kpasị gị agwa ị ga-ama ị fụ onye kpọrọ gị asị ọ kpasị gị agwa ị ga-ama ị fụkwanụ onye kpọrọ gị asị na-emebe ka ọ kpọ ọ hụrụ gị n'anya ị ga-amakwa ihe ewute ka m wee na-afụ ndị a na-ekpe ekpere wara wara wara wara onye gwara unu n'ụdị nke a biko eh? iwe wee wejuo m afọ wee sị ọ bụrụ na otu a ka e si wee zụ ndị a unu niile na-eje ọkụ mmụọ m kpee ha ikpe ozugbo ozugbo chukwu gbaghara m mana chukwu ana m asị chukwu gbaghara m eh, nke a nke m hụrụ anya eh? ya ka m ji ayọ ma onye ukwu ma onye nta ị fụ ebe nwanne gị na-adanye n'olu nyere ya aka onye ọ sọrọ ya bụrụ onye ọ sọrọ ya bụrụ ee ụzọchukwu trọstii odogwu afụrụ m gị nwaanyị ọma nnọọ nwoke ọma nnọọ iwe ewena gị iwe ewena gị ọ kwa e, onye ara sị na ihe mekọ na-eji akpọ ya onye ara wụ na ọ chọọ ikwu ọzọ ọzọ apụọ ya n'ọnụ ee a ka m bụkwa nwanne unu maazị obika obika anaedo nwoke a mụrụ n'ụmụnze jessi jessica mezie họteelụ anyị ahụ ọfụma mezie ya ọfụma na ị ma na ọ na nke ka m ga-abịa nsogbu adị meziere m ya ọfụma m na-abịa sie ezigbote nri ofe nsala ofe ọkazi ihe niile ga-eme ị mara na ehe chukwu goziere m gị nwaanyị ọma ụzọchukwu nnọọ a nwaanyị gị na-atụla ee okezie mercy nnọọ nwaanyị ọma nwaanyị si na na nke ndị ọgọ anyị ndị ọgọ anyị Ghana ọhịa ka ya ka anyị na-akpọ ha ebe a efughele anyị kpọọ ndị ndị ọgọ n'obodo anyị nọ na ya ndị Ghana ka anyị na-akpọ ị nọ na nke ndị ọgọ anyị ehe ha jidere ụmụnna anyị ebe ọ ha nwa na-alụgasị ụmụnna anyị niile nọ ebe a nwaanyị ọma nnọọ eh, anyị ka nọ n'oge mm, n'ụlọ ọrụ ekwe dasie ike ka anyị si na-ewetara unu ee nke isiokwu ya bụ ịhụnanya hmm? kedu ịhụnanya anyị na-ekwu okwu ya ịhụnanya nke kachasị mkpa bụ ịhụnanya nke nke nke nne kwima nne ka nne si wee hụ nwa ya n'anya ọ nke a ka a na-akpọ ịhụnanya ịhụnanya si n'ala ala obi ha nne ọra niile nne ọra niile nne ọra gburugburu nne ọra nwaanyị ọma nne ọra nwaanyị ọma nnọọ nnọọ chukwu goziere m gị nnọọ nnọọ iwe ewena gị na m akpọbeghị gị ọ gbajuru dọrọ m oo ị manụ nwoke nkwa nwoke na-agbakọ ọjọna eh, nne ọra nnọọ nnọọ hi nne chukwu goziere m gị gị onye na-enene m n'ikuku ma nwoke ma nwaanyị ma okenye ma agadi m aka m bụkwa maazị obike obike Anaedo anyị nọ n'ikuku wee na-ewetara unu ịhụnanya n'ụlọ ọrụ ekwedasị ike ka anyị si na-ewetara unu ya a ga na-ewetara unu ya kwa mgbe kwa mgbe m aka m bụkwa ofu- ofu oje ozi unu ahụ nwe ihe m pastara n'ụwa a, sọnsọ ihe ị hụrụ m na-eme ka chineke kpọrọ m na-eme ya na-aga eh, na-enwere aṅụrị m maka na onye wee iwe ọta si n'ike taa ahụ gị bụ onye ka na-abịa ugbu a biko ọ bụrụ na ị mụ anya gwa m na ị mụ anya maka na ọ bụrụ ma m amụ m m mụnwa amụ m amụ m ya mụsiri ya ike ọ bụrụ na ị mụ anya tinyere m ịmụ anya ahụ ehe achọrọ m ịma Eo, ịhụnanya ka anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke taa hụ nwanne gị n'anya hụ nwa nwa agbata obi gị n'anya ezinụlọ ọbụla ọ bụghị naanị nne nne nke gị ka ị ga-ahụ n'anya hụ nne di gị n'anya dịka ị si hụ nne gị n'anya ama m na ịhụnanya ha agaghị ezu oke mana gositụ ya na ị hụrụ ya n'anya na-agbanyeghị agbakọ ọjọna bikonụ ana m ayọ unu ma nwoke ma nwaanyị ọkachasị unu ụmụ nwaanyị o maka na ebe ọbụla unu batara ọ bụrụ ezinụlọ ga-adị mma nwaanyị hmm. ọ bụrụ na ezinụlọ ga-adị mma nwaanyị ngwa leenụ anya ọ ka m kụziere unu nke merenụ n'akwụkwọ nsọ ọ bụrụ na nne Jekọb agwa Jekọb ngwa ghọọ aghụghọ mpịtị aka ha ekwe eziokwu na ọ ka e si dee ya n'akwụkwọ nsọ mana ana m akọrọ gị na unu ụmụ nwaanyị wụ ihe ji udo ezinụlọ mana ọ bụrụ na unu bịa jikọọ ọnụ unu ndị nwunye di wee bata na ya Hmm? wee gozie wee wee kwuo okwu na udo ga-adị n'ime ebe a ngwa hụrụ na ya nụ amaghị m maka obodo nke ị nọ na ya obodo nke m ụmụ ọkpụ e, e na-ese okwu n'obodo ụmụ ọkpụ jere bịa unu ụmụ nwaanyị ụmụ ọkpụ ee nke a na-akpọ o nwe ndị na-akpọ ya ụmụ ụmụ ọkpụ o nwe ndị na-akpọ ya ụmụada ndị be anyị na-akpọ ya ụmụ ọkpụ ụmụ ọkpụ jere bịa otu a hmm, ada ata ntị ha ata ana m agwa gị eziokwu mana ha bịa itinye udo ha ga-ekpokọta nye na onye ọbụla tinye udo ụmụ nwaanyị ka m na-agwa gị ọkwa ndị di ha ndị a lụpụsịrị ebe ọzọ ha kwechiri otu ma nke obere o ma nke nnukwu nọ na ya ha kwechiri otu a nsogbu na-adị a na-eze ha eze ka mkpụrụ ka mkpụrụ ife dị a ka ọ ghara ịkụwa ehe mkpụrụ nke ọzọ mhm. so e, ya mere m ji agwa unu na ọ bụrụ na a ga-ebi n'udo ụmụ nwaanyị unu ga-eso nyere anyị aka maka na unu ga unu na-arụ ọrụ ebube n'ezinụlọ a Rufus Ekezie odogwu nnọọ nnọọ ụgbọ anyị na-akwụkwa kwapụrụ kwapụ na-egbu oge unu ọkwa n'ụlọ ọrụ ekwedasị ike ka anyị si na-ewetara unu ihe a n'uju ya ee n'ụlọ ọrụ ekwedasị ike anyị na-anụ ife um, ma ị chọrọ ya ma ị chọghị ya anyị ga na-aga n'ihu na agwara m unu na agbatakwuo egwu anyị anyị amụ egwu ọzọ anyị na ah, feto feto nwaanyị ọma ee eh, faith angel nwaanyị ọma nnọọ afụrụ m gị biriko ọ bụrụ na ị mụ anya gwakwa m na ị mụ anya ọ gwara maka m amụ m amụ m o si ihe ike hmm, aka m na-agwa unu na ịhụnanya na-enye ọbara ọ na-enye ọbara ma ọ bụrụ na ị maghị hmm. n'ihi ịhụnanya ị nwere ike iji ya mmadụ ewere mere gị ihe ị tụghị anya n'ụwa ịhụnanya gị hmm. ọ bụrụ na ị maghị amara ya anyị ka na ụlọ ụlọ ekwesịrị na-ekwedasi ike si na ewetara unu ihe a biko unu ewena iwe ka m ree ahịa ka m banye ahịa ree ahịa m ebu m ahịa wee bata ee ngwa ụchasie ntị gị ụchasie ntị gị ike ụchasie ntị gị ike gị bụ nwoke gị bụ nwaanyị gị bụ okenye gị bụ agadi gị bụ nke ọbụla ị bụ ana m agwa gị ugbu a jiri ọsọ jiri ije gaa kwado onwe gị ọ ga-akpọtụ akpọtụ na nke jụkwaese na owere na mkpụrụ abalị anọ nke jenụwarị 2020 anyị ada anụ ife jụkwa ese anyị anyị bụ ndị nnọkọ anyị ada egwu egwuregwu anyị ada akụja akụja ị chọrọ nri ọ gbara kasịa bịa bịa fụrụ omenala n'uju ya bịa bịa fụrụ ihe niile n'uju ya ebe ebe ma mmanwụ ma ihe niile omenala kachasị omenala anyị nọ ya anyị nọ ya anyị ada anụ ife dịka m si agwa gị ọ ga-akpọtụ akpọtụ na nke jụkwaese na owere m tụọ asị jụọ onye isi anyị m tụọ asị jụọ ichie nweze buhari ịra nsị onye gị ibi onye gị ibi 100 na-ekweghị ọnụ a ka na-agwa gị ya na-agwasị gị ike na anyị nọ n'ikuku na-agwa gị were ọsọ were ije kpọrọ enyi gị kpọrọ enyi gị nwaanyị kpọrọ enyi gị nwoke kpọrọ ikwu gị kpọrọ ibe gị kpọrọ onye na onye ọbụla na asụsụ igbo agaghị anwụnata n'ọhịa ihe a mụrụ anyị ka anyị na-eme anyị si na kama ọ ga-anwụ anwụ hmm, kama ya anyị anwụọ kama asụsụ igbo ga-anwụ anyị nwa anwụọ asụsụ igbo wee gaakwa n'ihu ee jizọs ji onwe ya wee chụọ aja ka anyị wee dị ndụ anyị wapụtara iji onwe anyị wee chụọ aja ka asụsụ igbo wee dị ndụ ya mere gị bụ nwoke gị bụ nwaanyị gị bụ nwa agbọghọ gị bụ nwa okorobịa ọ bụ oke na ọrụ dịrị anyị iji hụ na asụsụ igbo na-aga n'ihu ya mere m ji agwa gị n'oge awa were ọsọ were ije kpọrọ ndị ọyị gị zie ha ebe na ebe na ọnwụna gaa n'ụlọ ụka gbasa ozi a gaa n'ụlọ akwụkwọ gbasa ozi a na ọ ga-akpọtụ akpọtụ na nke jụkwaese na mkpụrụ abalị anọ nke ọnwa ọnwa mbụ n'afọ 2020 nke nke anyị dere n'olu ndị iti Owerri 2020 na-asị Igbo World Congress ndị nze na ọzọ nọ n'ebe a ndị eze ndị eze igwe ndị niile dị iche iche ndị ịgba nke ọbụla ị chọrọ anyị ga-enye gị ya n'uju were ọsọ were ije wee gaba ebe eziokwu na-eji m ihe na anyị mana dịka m na-ekwu ya n'ọnụ Owerri 2020 ekwekwana ka akọrọ gị akọrọ mhm. daalụkwanụ na-egbu oge unu aka m nọkwa na ya aka m nọkwa ya eziokwu na ụgbọ m na-akụ kwapụrụ kwapụrụ kwapụrụ kwapụ mhm. ọ na-akụ kwapụ kwapụ mana aka m ga na-ezikwa ozi na-aga n'ihu o wee wee zuo oge m ewere zuo wee na-arịọ gị biko hụ onwe gị n'anya hụ nwanne gị n'anya dịka i si hụ onwe gị n'anya hụ onye agbata obi gị elele emena anya ukwu emena anya ukwu ọ ga-egbu gị ị ga-anwụ n'oge gị erughị ịfụ nwanne gị ọ ga-egbu gị ịhụ ebe nwanne gị na-aga ọfụma hụ ya n'anya nwanne ọ ga-eme gị ịnọrọ ogologo ndụ ọ ga-eme gị inweta nke gị gị bụ onye na-achọ nwa ịfụ nwa onye ọzọ mee ya ka ọ dị mma gị bụ nwaanyị hmm, ka m rụta okwu aka na ọ na-ewute m ọka nkụ ee mgbe na mgbe ọbụla ị ga-afụ ụmụ nwaanyị abịa na n'ihu akwụkwọ wee sị gị fụ ebe a na-emegide nwa onye ọzọ nke ndị nke a na-akpọ n'olu ndị iti housemaid ịfụ ebe a na-apịa ya ka a pịagbuo Ị- ị bịa n'ihu akwụkwọ ụmụ nwaanyị niile ga-asị na ọ dịghị mma ọ dịghị mma m wee jụọ kedu onye na-emezi ụmụ ụmụazị a ihe a ebe ọ wụ na ụmụ nwaanyị ị ga-afụ ụmụ nwaanyị niile site n'isi ruo n'ọdụ asị gị na ọ dịghị mma onye tiziri ya ihe a ọ kwa nwaanyị ya ka m ji agwa gị ọ bụ eziokwu leruo anya ọfụma nkụ mmadụ kpara n'ọkọchị ọ ga-anya ya n'udu mmiri ka i si wee zụ nwa onye ọzọ ka i si wee hụ nwa onye ọzọ n'anya ọ gaghị echefu gị echefu n'ụwa ọkụkọ kwuru ya onye ọbụla foro ọdụ n'udu mmiri ọ gaghị echefunata echefunata ọ ya ka m ji agwa unu ịhụnanya ọ na-enye ọbara o nwere ofu nwoke a na-akpọ Jay Johnson n'ogbe m ụmụ ụmụ o ji ego mgbe ego wụ ego gịnị ka ọ na-eme ọsetụ ọ bịa ọ bịa duo nwa bọị ya hmm? ọ kpọrọ ya jee obodo oyibo mgbe Japan wụ Japan ya na mgbe Germany wụ Germany ọ kpọrọ ya jee sị ka ha si ebe ahụ na-amụ na-emete ihe nke ha ọ kpọrọ ha jee onye nke ọbụla sị na ya ga-anọ Naịjirịa ọ kpọrọ ya jee na na kọmpanị ebe o si ebute ahịa nye ya surety for one year surety ahụ ọ ga-enye ya nye credit em surety for one year a na-ebu ya ahịa ọ ga-eme ya ọ kwụsị nke a abụghị nke a kọrọ m ọ nke m fụrụ ị ga-afụ ndị gbara onye ọzọ bọyị ha rikọọ ngwa ahịa ha bịa bido n'isi gbara Jay Johnson bọyị emegidere ihe a emechaa nwoke mmadụ tie nwunye ya na-eti nwoke emezina ihe a emezina ihe a emezina ihe a emezina emezina nwoke mmadụ otu chukwu si kee ya ịhụnanya o nwere bụ maka na ọ tara afụfụ wee kpata ego wee fụkwa ndị ọzọ na-enyere ha aka ndị niile ọ kpọrọ ndị niile mụrụ ahịa n'aka ya ma ndị ọgọ ma ndị ikwu na ibe onye ọbụla ndị na-agba ọsọ ahịa onye ọbụla obodo oyibo japan mgbe japan bụ japan gịnị ka e mere n'ikpeazụ nwoke a mechichara emechaa ọ daa hmm, ihe na-abịara nwoke wee bịakwute ya nwoke wee gbatuo nwunye hapụ ya jewara ụmụ ya na-agagasị n'akwụkwọ ebe ego dị ebe e, okwu na-agala ọnụ bụ nwa ha ee ha niile wee nachiata azụ ndị nke banyere mahadum nachiatakwukwu azụ mpiti wee na-ekwe o kwe ha izu o kwe ha ọnwa ụmụ bọyị ya niile ndị nke nọ Naịjirịa wee tie ha agaghị adị ndụ ọga ha wee mee nka ndị na-anọghịzi ya ha wee kpọrọ jụọ ọga ha gịnị e, eme wee kpọwa ekwentị ozugbo ozugbo mgbe ekwentị na-ese okwu kpọwa dewe leta wee jejere ndị nke Germany ndị nke nọ ndị nke nọ Germany ndị nke nọ Japan ndị nke nọ Belgium ha ncha niile wee zukọta wee jụọ ọgịnị na-eme wee lachieta jụọ ọga ha ọgịnị wu nsogbu gịnị mere i jighị gwa anyị ọga ha na-eme ihere iji agwa gị ọkwa ịfụnanya onweghị onweghị ada akọ ya akọ ka i si fụ mmadụ n'anya ọ ga-abịa chiere gị azụ ọ bịa chighara gị ọ bịara nwa gị ee ya mere e ji asị gị njọ nne na nna ga-echetara ya jee Johnson m na-akọrọ unu ihe a nwoke a ị mara mgbe ụmụ bọyị ya sọnsọ ndị nke si Germany ndị nke si Germany na-azọ sị na mba na ọ ha ga-akwụwa ọga ha ndị nke a sị mba na ọ ha nwa ga-akwụwa ọga ha A- a na-azọ ya dịka ụzọ o. ndị nke Naịjirịa jụ na ọ ha nwa ọkwụ ọ ha nwa gwara unu ị ma na nwoke a a gwara ya sị ya kedu ụmụ anọ ka ọ mụrụ wee kwụọrọ ụmụ akwụọrọ ụmụ ya ụgwọ akwụkwọ ya ha ga-eji wee gaa yunivesiti for complete four years ndị nke na-ababeghị yunivesiti ndị nke gas- ndị nke nọ na na ụlọ akwụkwọ sekọndịrị skuul akwụọrọ ha ụgwọ nke sekọndịrị skuul for the whole years ha ga-agụcha ya wee kwụkwara ya nke dọmpụ ya na bank sị ha jewe gwa school authorities na e, mgbe na ụgwọ akwụkwọ ji mee ha jee ebe a jee jee gụrụ akwụkwọ were na ụgwọ ọnwa akwụ ego ha n'ihe ọ ya ịhụnanya ọ bụghị maka na ọ bụghị nwa gị ọ bụghị maka na ọ bụghị nwa gị maka na ọ bụghị nwa gị jide kpudo ya isi n'ala were m ihe e ji ede akwa wee ada ya n'azụ i were ụtarị ị hapụ ụmụ nke gị iche ị ma na ọzụzụ ka ị na-azụ nwa ahụ mgbe o mechara o cheta ihe ahụ niile i mere o sie ike kpọọ chịchịrịrị kpọọ ka chinchin nwa gị nke gị Cynthia go and get me uh, hot water in the kitchen ruo ebe ahụ o je bute mmiri oyi ọ kwa onye ị sị ya jee siere gị mmiri ọkụ mana ọ ọzụzụ ka ị na-azụ onye gị chee na ị na-emegbu ya ya ka m ji ayọ gị gị nwoke gị nwaanyị ọkacha unu ụmụ nwaanyị na unu na-eweta udo ebe na ebe ọwụna ịhụnanya unu na-awụ ụzọ ịhụnanya unu na-awụ ụzọ ngwa lee ya na ebe ọwụna nwaanyị tiri isi ụzọ na-emepe ọkankụ ee unu nwe ụwa ọ wụ na unu amaghị amara ya unu nwe ụwa unu nwa nwe ezinụlọ anyịnwa wụ isi ezinụlọ mana ọ unu nwe ezinụlọ unu chọọ ka udo dị n'ezinụlọ unu ga-eme ya ana m ayọ unu hmm? mee ya ma ndị agbata obi gị ma ndị hmm, ebe ọbụla ị nọ gosi ha na ịdị iche were ịhụnanya wee kpọkọ onye na onye ọbụla ma nwa gị ma okenye ma okenye ma agadi hmm? ana m arịọ onye ọbụla a ka m bụkwa nwanne unu maazị obike obike anaedo a ka nọ n'ikuku chimo glory nọ ebe a ị makwa na mụnwa ma hai nna m afụ nne m afụhụ m gị nnọọ nwoke nnọọ nwaanyị ọma ee ọchọokwu m ị pụtara ị bịara n'ọgbọ ee ndị nhazi na-asụ igbo chukwu gozie anyị niile nkechi peace eh, steven chukwu gozie unu Awụ- a- a- a- a- awụzie nwa ogechukwu chukwu gozie gị n'oge a wa ana m asị na isiokwu m abịago na njedebe ọjidịga ọ bịago na njedebe hmm? ọ bịago na njedebe maka na hmm, eh, ọbịara ije nwe ụna mgbe m si gị ọbịara ije nwe ụna asị m gị na anawago m obodo afọrọ ebe aka na ya izu ụka ọzọ anyị ga-abịa n'uju ya ihe a na-ekwu ekwu karịrị akarị ee mgbe ọbụla ohere ji wee dị anyị abịa kwukwee dịka o si adị ana m ekene onye na onye n'ọbụla ma nwoke n'aha m n'aha onye isi anyị bụ Ifeanyị Mmadụeke Henry ee ka m na-asị unu udo dịrị onye ukwu na onye nta echefughị nwaada Ogechukwu Ogechukwu Vivian nke nọ m n'akụkụ adụ m kpụmkpụm n'akụkụ ee echefughị m ya sị m n'aha ya kwa ka m si sị chukwu gozikwa unu mụ onwe m bụ maazị obike obike anaedo nwa a mụrụ n'ụmụnze nwa si e, nneatọ kwa wee pụta ụwa nwa si eziama n'abịa steeti esikwe m n'abịa steeti mana akụkọ ya eteke ogologo mana unu agaghị ama ị chọkwa asịkwa na esikwe m isuochi ee ebe a obodo a niile gbara okirikiri esicha m na ha ee mana ị kpọọ m onye abịa i meghị nsogbu chukwu gozie onye na onye na ọbụla maka na ihe nwoke ji eme ire ka dị ya n'ahụ anyị ada akụja akụja daalụnụ daalụnụ ụlọ ọrụ ekwedasi ike na-asị unu chukwu gozie unu niile chetakwanụ na Owerri 2020 na-aga n'ihu ya dịrị unu na mma ise